Sheikh Adam an bɛ ala fo k'a baraka la ala min ka an lakafo don barakama na yɔrɔ barakama na waati barakama na an bɛ ala fo
an b'a ɲini ala subhana fɛ baara min n'an bɛ kɛ k'an bɛ an sema yan an sema an ta fɔta an ta kɛtaw la ya rabbal alamin
alhamdulillahi balima kɛ bɛɛ lajɛlen balima silamɛ ani a karamɔgɔ de ɲɔgɔn bɔ n ka plateau kan ni alustaz sheikh ismail sise n'ale bɛna inshallah an dɛmɛ an ka kurun boli la ka bɛn bi ka sigi ma ɲininkali fɔlɔ min sera an ma balimacɛ dɔ ka yira k'a fɔ ko ni bilancɛ ka latigɛ kɛ n'o ye muso fa ye yala est-ce que sariya bɛ fɛn ɲini cɛ fɛ k'a y'o kɛ ni o de bɛ taa de malo bɔrɔ ta walima nasɔngɔ di walima n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw walama seko min a b'o de kɛ ko sariya bɛ mun de fɔ o la bisimila sa alhamdulillah sheikh adam ɲininkali min fɔla nin ye buranbonya furu yɛrɛ sigila laɲini min kama ɲɔgɔn bonya ɲɔgɔn sutura ɔ ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn ka ko kɛ ɲɔgɔn ka ko ye an bɛɛ ye kelen mhm. an fa adama ni an ba yɔrɔ hawa yɔrɔ an bɛɛ o kelenya mhm. fɛn dɔw le b'o kelenya o sabati o dɔ ye furu le ye mhm. ɔ n'o furu kɛla an ya balimaya bɛ sabati n'o le ye o balimaw bɛ kɛ ka bɛn ko mun ma o dɔw ye ninnu ye an ya adamadenya tagacogo la sariya yɛrɛ ka laɲini t'o la o balimayaw bɛ yen o adamadenyaw bɛ yen an ka sigi la an faw fɛ ka kɔrɔ ni furu kɛla so fila bɛɛ kɛla kelen ni so fila bɛɛ kɛla kelen ni se bɛ yen ɲɔgɔn dɛmɛ o ye wajibi o ye fɛn ye fɛn min o man ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ donc euh, nin bɛ don babu de kɔnɔna na i y'a faamu donc ni e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ i se ye min ye o de cɛ ka ɲi y'o kɛ i se ye min ye bon laada dɔw kun bɛ yɔrɔ dɔw la mhm. fɛn dɔw kan ka bɔ o ye laadaw ye mhm. o fɛn bɔ yɛrɛ o t'i bali k'a fɔ i y'i lɔ ni ko wɛrɛ min n'olu tɛ kelen a ko kɔni dɛni bɛ burancɛ ka se le la ni se min b'a ye a k'o lɔyɔrɔ kɛ o ye fɛn fɛn min n'o cɛ ka ɲi fɛn kɛrɛkɛrɛnni t'a la laada le kɔni bɛ fɛn dɔw kɛrɛkɛrɛn i kan ka nin kɛ i kan ka bifan bɔ i kan ka olu si tɛ laɲini ye laɲini ye e seko ye min ye mun kosɔn e yɛrɛ dɔ lo aw kɛla kelen ye Ɔ hinɛ ɲɔgɔnya ni ɲɔgɔn ka ko ta o ye fɛn fɛn min ɲininen b'an fɛ an bɛ se ka min fɔ an balimacɛ ɲɛna alhamdulila shukran ustaz Jalo ka bɛn yɔrɔ ma a ko a y'a kuma na ko a kɛla sababu ye min ka dɔ ka furu sa ko cɛ k'a yɛrɛ ko malobɔrɔ se t'a ye mais ko f'a ye malobɔrɔ de ta o cɛ fana ne hakili la k'a fɔ o tuma dɔ fɛn dɔ se t'i ye nka i bɛ se k'i yɛrɛ

a ma se o ma n'a se t'a ye n'a se t'a ye ala yɛrɛ min ka an dan ka mm. ko bila an kunna a ma ko karaba an kunna an tɛ se min na la yukallifu Allahu nafsan a se ye min ye mm-hmm. a b'o kɛ sigi balimaya la furu kɔnɔna la o man ka se furusa ma o man ka se furusa a ma s'o mm-hmm. yɔrɔ ma kuma dɔ fana n'i y'a ye furusa hakilila min nana buranw fɛ laala ka kunsaya nin ye ale yɛrɛ ka lɔyɔrɔ laala lɔyɔrɔ dɔw bɛ yen ale m'o yɔrɔw jate ɔ n'a sɔrɔ o kun jatenin b'a bolo o fana ye ale lɔ n'o ye fo kana se nin ma a tun tɛ se nin min bɛ fɔlɔ tɛ fɔ donc an kan ka hakili to ko dɔw bɛ yen i b'a kɛ a b'i yɛrɛ dɛmɛ nin minnu bɛ kɛ la nin an faw tun b'a fɔ an ɲɛna n'i ye buranw bonya buran bonya bɛ kɛ sababu ye ka denw de baraka a bɛ denw baraka a bɛ denw sabati o kosɔn kuma dɔ an bɛ nin fɔ denmisɛnw ɲɛna furukɛlaw ɲɛna kana fɔ ko muso bɛ taa dɔ la ta bolo tɛ ni ko b'a i buranw fɛ i t'a kɛ la i muso kama dɛ a bɛ sabati min bonya min lase ma a b'i kɔ sabati ɔ kuma dɔ degun dɔ yɛrɛ bɛ k'i ni muso cɛ n'i y'o filɛ se ka d'a ma i bɛ i fari bɛ faga ko dɔw la n'i fari kana faga dɛ i denw bɛ sabati ni baara mugu de ye i kan'u ni tɛgɛ gbɛlɛnya ɲa voilà donc an bɛ se ka min fara kuma kan tɛgɛ a ma se furusa ma furusa ko tiɲɛ nin ye

an karamɔgɔ fɔlɔfɔlɔw de kɔnna ka nin kuma fɔ i b'a faamuya la ɔ ko dugukolo bɛ munumunu ɔ an ye nin fɔ min kɛ an karamɔgɔ kɔrɔw fɛ o kɛra sɔrɔ lɔnni ma yiriwa ɔ karamɔgɔ minnu ka nin fɔ olu nana danya min kɛ bon minnu nana o kɔfɛ sɛbɛnni filɛ ma nɔgɔya o ma an juguw ka ko ɲɛɲini olu nana kɛ nin fɔbaga ye a kɛla anw yɛrɛ ɲɛna komi nin kuma bɔla olu la ka sɔrɔ anw yɛrɛ karamɔgɔ fɔlɔw ka nin kuma fɔ i b'a faamuya la ɔ a basi yɔrɔ kɛla min ye mɔgɔ kɔrɔw o nana kɛ mun b'a kuma fɔ dɔw yɛrɛ b'olu kɛ k'u tɛ silamɛ ye ka bɛn nin kuma fɔli ma an b'a fɔ a ma s'o yɔrɔ ma Ala yɛrɛ min k'an dan a ko fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun ne yɛrɛ b'o fɔ ka siya ahli zikri fi kulli takhasus mɔgɔ bɛ fɛn min lɔn o lɔnni bɛ a la ni ko min bɛ yen i b'o de ɲininka n'i y'o ɲininka Sheikh Adam i bɛ bɔ hakikaw kalama donc ahli zikri o ye jumɛn ye nin yɔrɔ nin na mun ka nin kalan kɛ mun y'a kalan kɛ k'a kow ɲɛɲini ala fana y'a nɔgɔya o ma k'a lɔni di o ma a lɔni bɛ ɲini ni fɛn mun ye o minɛnw b'o bolo donc o minɛnw sɔrɔla u bolo olu ka min fɔ o de kisɛ ye dɛ Sheikh Adam o ye jumɛn ye dugukolo ɔ la terre tourne autour de du soleil du soleil mhm. o de hakika ye mhm. tele lɔn no yɔrɔ kelen mhm. mais dugukolo a bɛ munumunu a bɛ munumunu ɔ ni aya mun nana ko ala ka dugukolo sabati ni kurubabaw ye o tɛ ɲɔgɔn ka sira la o t'a yira k'a tɛ kɛ la ɛɛ Sheikh Adam mm-hmm. n'i ka ventilatɛri bila yan a bɛ mɛnɛ a bɛ munumunu na mm-hmm. a bɛ bouger la yan mm-hmm. a lɔn tɛ yɔrɔ kelen yan mais a bɛ munumunu na a tɛ munumunu mais ventilatɛri la lasili yɛrɛ lɔni bɛ cogo di donc nin ye lɔni dɔ le ye ɔ fɔlɔ mɔgɔw ka min fɔ olu ko ko u ka kurana aya wa shamsu tajri hmm, olu tele bɛ boli mais n'a fɔra a fɔlɔ k'a bɛ boli min kɛ a bɛ bolila cogo min na olu ma olu ka sɛ naani bɛ bolila sɛ naani bɛ bolila o hmm. ka bɔ Firidawusi la n hmm. bɛ taa la lɔgɔfɛ la donc boli kɔni kɔrɔ o kɔni lɔni nɔ an fɛ n'a fɔra ko boli fɛn bɛɛ n'a ya bolicogo don i b'a faamuya la donc an bɛ min fɔ fɔlɔmɔgɔw y'a yira k'a fɔ non tele ale bɛ ale bɛ yɔrɔ kelen dugukolo de bɛ ka munumunu o de sabati o de fana ka kɛnɛ donc mun ka kalan kɛ an juguw la a minɛnw b'o bolo a lɔnni b'o bolo u ka min sɔrɔ o de nin ye an fana ye karamɔgɔbabaw minnu fana tɔgɔ fɛ ka taa kalan kɛ ka bɔ hakikaw fana kalama i b'a faamuya la Docteur Zaghloul ani Docteur Mohamed Ratibu Nablusi olu ya takhasusu de ye nin fɛn ninnu a ilmu falak olu ka mun sabati o ni Sheikh Adam donc an bɛ min fɔ yɔrɔ na a bɛ boli a tɛ boli a bɛɛ bɛ Ala ka se yi i y'a faamuya la a lɔla yɔrɔ kelen a tɛ bolila a lɔn tɛ yɔrɔ kelen a bɛɛ ala ka se de ye bon min ɲini b'anw fɛ ɔ a boli kɔnɔna n'a bolibaliya ala bɛ fɛ anw ye jumɛn de kɛ n'an y'o lɔn k'o kɛ ɔ o de b'anw nafa an kan k'an jija olu ɲɛɲini ma n'o tɛ dɔɔnin a fila bɛɛ bɛ ala ka se yira

Sheikh Adam min ɲini b'an baw fɛ n'u bɛ seri u dama u y'u ɲɛ dayɛlɛ ka seri o de ɲini b'u fɛ u dama u dama walima n'u ni u ya zu maharam bɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ se k'u ɲɛ dayɛlɛ Ni cɛ u b'o ye zu maharam u b'u ɲɛ dayɛlɛ ka seri o de cɛ ka ɲi ɔ mais n'u bɛ yɔrɔ la u ni cɛ wɛrɛw bɛ ɲagami yɔrɔ min na u y'u ɲɛ datugu ka seri o de fana cɛ ka ɲi yɔrɔ la yɔrɔ bɛɛ n'a ta fisa de y'a kɛ cogoya donc an bɛ se ka min fɔ yɔrɔ la o de ye ale yɛrɛ de b'a filɛ sisan A bɛ serila yɔrɔ min na comme par exemple n'a bɛ misiri kɔnɔ i b'a sɔrɔ tuma caman anw ka misiriw kɔnɔ musow bɛ kɔfɛ cɛw bɛ ɲɛfɛ donc là maintenant a bɛ se k'a ɲɛ dayɛlɛ foyi t'a la ou bien u bɛ so kɔnɔ u bɛ serila ale yɛrɛ n'a denw a n'a dɔgɔnin n'u bɛ serila a b'a ɲɛ dayɛlɛ baasi t'o la mais n'a bɛ yɔrɔ la cɛ wɛrɛw bɛ yɔrɔ min na a y'a ɲɛ datugu yɔrɔ la

a bɛ ɲumanya min kɛla a y'a fɔ cogo la k'a fɔ ko den masaw olu ka dɔ dumu a la den yɛrɛ fana ka dɔ dumu a la nka a nana se woro di ma min kɛ ko k'o tɛ woro minɛ ko parce que ko denmuso k'a tɛ ji kɛla muso filanan ye o ye kuma dɔ ye kuma wɛrɛ tɛ ko a yɛrɛ k'a fɔ k'o tɛ siya kelen o tɛ bɔyɔrɔ kelen mais ko cɛ ko la ko kuma min fɔla ale ka dépense min kɛ k'o ka ca k'ale bɛ yɔrɔ min na fana k'ale kɔnɔ tɛ ɲuman miiri la ne ko i tɛ i b'a tɛ ɲuman miiri k'o kɔrɔ di a ko a pɛrɛn ko a kojugu kɛ o la k'ale kɔnɔ ko ko kana kojugu k'an bɛ karamɔgɔ ɲininka nin ko bɛ cogo min na kan ka minɛ cogo di silamɛya ka masala alhamdulilah Sheikh Adam an bɛ se ka min fɔ an balimacɛ ɲɛna ni i bɛ fɛ ka bɔ muso la i bɛ ɲininkali de kɛ i bɛ fɛ ka bɔ karisa denw na e kan ka mun de kɛ o bɛ f'i ɲɛna o i kan ka bonya kɛ ka dan yɔrɔ jumɛn na parce que furu ma kɛ fɔlɔ o bɛ fɛn ma kɛ fɔlɔ o ma k'i ɲɛna o maminɛ yɛrɛ ma kɛ fɔlɔ olu bɛ f'i ɲɛna o mais n'i le m'o ɲininkali kɛ o Sheikh Adam ele jalaki yɔrɔ dɔ ye o i b'a faamuya la i tɛ ji sɔrɔ a bɛ ji sɔrɔ cogo di a ka baara de kɛ baara min n'a ma ɲɛɲini k'a lɔn ale kan ka nin taga sira min kɛ a man a man k'o kɛ o baara baara n'an b'a kɛ an bɛ gɛrɛ an karamɔgɔw la yala n bɛ fɛ ka furu ɲini yala bonya jumɛn de bɛ yen ni n b'a kɛ n bɛ se k'a kɛ n man ka tɛmɛ bonya jumɛn kan bon bonya min b'a kɛ yala a bɛ taa fa de fɛ ou bien den de fɛ n kan ka kɛ cogo di o siraw bɛ don i kɔrɔ o Sheikh Adam n'ale m'o sira kɛ an b'a fɔ k'ale jalakilen o yɔrɔ o ye kelen a filanan ɔ balimu a bɛ fɛ ka taa ni woro ye min kɛ olu fana ye kuma fila min kɛ k'a jaabi a kɛla min ye sa an tɛ an den dila mɔgɔ ma an ni min tɛ siya kelen ye sariya ma jɛ n'o ye i b'a faamuya la siya nin yɛrɛ bɔla min n'an bɛ an bɛɛ siya kelen de ye o Sheikh Adam an bɛɛ ye kelen de ye ji ni bɔgɔ Sheikh Adam i b'a ye la an fa adama lasili ye bɔgɔ o tɛ bɔgɔ ni ji de ɲagamina ɲɔgɔn na k'o kɛ adamaden ye o tɛ donc an yɛrɛ min fana bɔla an fa adama la ani an ba hawa la an yɛrɛ fana lasili kelen de ji ni bɔgɔ kelen don bari maniyu fɛn dɔ de kɛla maniyu an ka balo dɔ dun balo nin bɔra dugukolo de la dugukolo ni ji de bɛ ɲagami ɲɔgɔn na fɛn bɛ falen ni ji de bɛ kɛ sababu ye ka dugukolo dɛmɛ fɛnw anasiru b'o la donc an sili lasili ji ni bɔgɔ de donc o de ye an siya ye bɛɛ siya ye bɔgɔ ni ji de Sheikh Adam siya fɛn wɛrɛ minnu bɛ na ne k'o ta sira la

ka sɔrɔ goro cent pour cent n bɛ fɛ ka nin f'i ɲɛna n ye nin ne nin a nkalon de ka siya a can ye jumɛn ye an bɛɛ lasili ji ni bɔgɔ de lasili donc o yɔrɔ a y'o yɔrɔ faamu bon a bɛ fɛ ka baara min kɛ ko parce que o m'ale ya laɲini kɛ e n'ale bɛ fɛ ka tiɲɛni kɛ yala mɔgɔ tun tɛ to dugukolo kan yan o la ala min nana n'an ye yan est ce que an b'ale ta ɲɛna k'o kɛla n'a fana ko k'a b'an cɛn ka bɔ a bɛ yan wa a kuma bɛɛ halaki ka bɔ yen kɛ donc an b'a fɔ a ye sabari a ye sabari a ye limaniya ta n'ala ye ko ko latigɛ o mɔgɔ tɛ yen bɛ se k'o bali Sheikh Adam wallahu ghalib ala amri o kɔrɔ ye di sisan ghalib o ko ni kan ka hakili sun fɛ i mɔgɔ ka sira sarata Sheikh Adam wallahu ghalib ala amri idza arada an yakuna huwa mutazawij li hadhihi alfatat allahu ghalib ala amri mɔgɔ wɛ kuma tɛ se ka ɲɛ o fɛngɛ wala an bɛ min fɔ a ɲɛna a ye sabari a ye a ye ŋɛnɛ ɲumanya ta a ye gbɛrɛ ala la a ye ala dali a ye ko to ala bolo ala bɛna bila tɛmɛ tɛmɛ sira min fɛ ale ye jɛn n'o ye

ko sariya bɛ mun ɲini ale fɛ k'a fɔ k'u ye ta f'ale la a bɛ sɔrɔ ka muso ta ka daminɛ fila bisimila ni
a kɛra kelen fila saba naani n'ale bɛ fɛ ka kelen ta walima a bɛ fɛ ka fila ta walima a bɛ fɛ ka saba ta walima a bɛ fɛ ka naani ta ale yɛrɛ le b'a yɛrɛ lɔ o sariya b'a fɔ k'i yɛrɛ le b'i yɛrɛ lɔ dɛ a bɛ ko kɔ segin ka t'i yɛrɛ le ma yala i bɛ cogo di i bɛ se wa sariya b'i le yɛrɛ le ko filɛ sisan donc n'a ka ko den ka na ele yɛrɛ ma sika danbe le b'a filɛ sisan n'i le bɛ se kelen kɔrɔ kelen ta n'i bɛ se fila kɔrɔ fila ta n'i bɛ se saba kɔrɔ saba ta n'i bɛ se naani kɔrɔ naani ta donc ko bɛ kɔ segin ka na e yɛrɛ le ma i ka se i bɛ se se cogoya min na Dɔnku nin yɔrɔ in na sika danbe tɔɔrɔ caman b'an ka sow kɔnɔ a sɔrɔla nin na an yɛrɛ ma an ka se filɛ an m'an ya sew filɛ dɔnku ko caman de bɛ lajɛ o b'i bila fila tan ni saba tan ni naani ta la an bɛ jɔn de filɛ man qudwatuna rasuluna huwa Muhammadu huwa qudwatuna an bɛ ala kira de filɛ k'an ya kow kɛ Ala kira ma muso caman ta ko muso caman ta de ka di a ye mm. a ka bɛɛ ta bɛɛ n'a sababu don anw tɛ muso ta la n'o sababu ye sika danbe an bɛ ala kira de filɛ muso kelen b'i le bolo e bɛ fɛ ka filanan ta mun de b'a to i bɛ filanan ta i b'o de filɛ o ala kira ka filananw ta sabananw ta naaniw ta la a kɛra kun mun kan e yɛrɛ b'o kun dɔ filɛ ɛseke o dɔ perezanti bɛ e la wa Hein? Non. Ni le m'o kɛ parce que i ya baara bɛ marche i b'i bolo bi lɔgɔfɛ ka ɲi i bɛ muso ta bi lɔgɔfɛ ka ɲi o t'a ta kun ye dɛ o t'a ta kun ye la la la an bɛ ala kira de filɛ sababu caman de bɛ lajɛ sika danbe n'an ma ninnu filɛ ka musow ta ka kɛ ɲɔgɔn kan ten ko se b'i ye barisa a balo ka nɔgɔ i ma ala de bɛ mɔgɔ balo la ala bɛ mɔgɔ balo o ye tiɲɛ ye mais ala ko n'i le yɛrɛ bɛ se dɛ i b'a faamuya la n'i bɛ se n'i bɛ se ko caman de b'o ye dɛ a bɛ tali kɛ ko caman de la i b'a filɛ filɛ cogo caman na sika danbe mm. ɛɛ n k'a fɔ an ya sigida dɔ la tɔɔrɔ dɔw b'an sɔrɔ kuma dɔ la tɔɔrɔ nin bɛ sɔrɔ cogo di mm. ne bɛ fɛ n bɛ fɛ ka so lɔ kalas sɛki adamu sokɔ i bɛ fɛ ka so lɔ i b'a fɛ se min b'i la ka so lɔ dɛ n'o pɛrɛ b'i la o labɛn b'i la o se sɛki adamu i b'o de filɛ ni dugukolo san o se de b'i ye o san ye dan o ma sɛki adamu ni subasiman kelen se b'i ye o kɛ i ye dan o ma mɛ anw ya porobilɛmu ye cogo di

ko caman de bɛ lajɛ ɲɔgɔn kan i b'o de filɛ ka sɔrɔ k'a baara kɛ mm. sɛki adamu n'i m'o kɛ i b'a ye ele ni ala tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ni parce que i ma ala ya yamaruya filɛ ka baara kɛ ala kira min i kan k'o filɛ k'o i ya kow kɛ i m'o fana filɛ mm-hmm. donc i b'a ye ala sen bɛ bɔ i ka ko la n'ala sen bɔla i ka ko la i b'a ye musow k'o ta ka la ɲɔgɔn kan muso saba naani sɛki adamu i b'a ye u tɛ ɲɔgɔn faamu u n'u ma ɲɔgɔn faamu u ya ɲɔgɔn faamuyabaliya bɛ don denw na n'o donla denw na e ma sa fɔlɔ denw kɔ donla ɲɔgɔn na musow tɛ bɛn denw tɛ bɛn i kɔ cɛnna a kɛra mun ne nana n'o ye i ka kan ka min kɛ i m'o kɛ donc n bɛ yɔrɔ nin na an balimacɛ ya jaabili donc sariya ko an ye muso ta kelen fila saba naani mɛ a k'a fɔ e yɛrɛ b'i yɛrɛ lɔ n'i b'i yɛrɛ lɔn a b'i ka yɛrɛ lɔn ka se a b'o filɛ mɛ a bɛ sira don i kɔrɔ ko ala kira alayhi salatu wasalamu k'i y'o de filɛ a y'a ka musow ta ni sababuw de ye e yɛrɛ fana b'o sababu dɔ de filɛ a ma fɔ k'i y'a sababu tan bɛɛ bɛɛ kɔnɔntɔn bɛɛ filɛ dɛ i b'i yɛrɛ woloma o sababu dɔ de kɔnɔ a kɛra cogo cogo e kana tɛmɛ naani kan o kɔnɔna la i b'a faamuya la misali bolo ma pour que i bɛ se ka yɔrɔ dɔ faamu i ka muso kelen furu aw bɛ ɲɔgɔn fɛ san joli joli ala ma den latigɛ aw fila ni ɲɔgɔn cɛ ɔ aw fana ka taa la dɔgɔtɔrɔw fɛ u ka visitiw kɛ k'a ye foyi tɔɔrɔ si foyi tɛ yen mɛ ala le ma den latigɛ ou bien tɔɔrɔ b'aw dɔ kelen de la donc o yɔrɔ bɛ se ka kɛ sababu ye a bɛ filanan ta sɛki adamu i k'a ye filanan bɛ ta kun i k'a dɔ ye donc o y'a sababu dɔ ye sɛki adamu e ka fila ta sisan kelen tun ma den sɔrɔ o nana e bila filanan ta la i ka filanan ta kalas bɔn ala nan'a kɛ e ɲɛmɔgɔ n'o y'i kɔrɔ ye ɔ den caman b'o fɛ o muso o cɛ o banna ka o muso to yen se balo di alihamdulila mm. sɔrɔ dɔ bɛ yen b'a to i bɛ se ka lɔnna wɛrɛ ko ye mm. yala e bɛ muso to ani denw bɛ yɛrɛkɛ wa u bɛ i b'o gɛrɛ yɛrɛ la muso ko tɛ o sababu dɔw de i b'a ye mm. mɔgɔ kan ka ninnu de filɛ ka baaraw kɛ an bɛ se ka min fɔ an balimacɛ ɲɛna o de ye nin i bɛ sariya i yɛrɛ filɛ i yɛrɛ b'i yɛrɛ lɔn

a ka laɲini kɛ jumɛn ye a ko ale ka a yɔrɔ lɔ ka muso furu nka muso ya mɔgɔ le k'ale dɛmɛ ka se ka yɔrɔ lɔ k'a tɔ ban mana min na furu nana kɛ fo ɲɔgɔn don a ni muso cɛ nin kuma bɛ tan gasigi k'a yira k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na ɔ n ya mɔgɔw ka dɛmɛ b'a la cɛ bɛ mun ɲinina sisan a b'a fɛ ka muso bila ka taa a masaw fɛ o ya juru min b'ale la n'o k'a dɛmɛ k'a ka yɔrɔ lɔ a b'o sara n'o sara banna a bɛ muso kɔsegi ko seku sariya bɛ mun fɔ o la a bɛ daga wa walima a tɛ daga ni ale ma se ka juru sɔrɔ ka sara donc muso t'o fɛ yen tɛ laɲini ko fɛ laɲini ye wala tɛ laɲini an bɛ min fɔ an ɲɛna tɛ laɲini an bɛ min fɔ an k'o de fɔ muso ka mɔgɔw ni furu donna ɲɔgɔn cɛ an ko balimaya ni kelenya le bɛ bon aw ka a denmuso cɛ a k'a dɛmɛ mhm. a ye yɔrɔ sɔrɔ aw k'a dɛmɛ a sela ka yɔrɔ dafa u ka ɲumanya le kɛ u ka adamadenya le kɛ olu kana o ɲumanya tiɲɛ mhm. muso k'a lɔn ye wa a m'a lɔn wa cɛ k'a lɔn ye a m'a lɔn ye olu kana o tiɲɛ u k'a kɛ o yɛrɛ ye i b'a faamuya la donc ala le bɛna t'olu sara o sara la olu man ka cɛ ta jogo dɔw filɛ k'u bɛ eh, ko dɔw kɛ la min man kan ka kɛ bon muso fana kan'a filɛ parce que ne ya fami le k'a dɛmɛ ɔ kundali donc mɔgɔ kan'o kɛ a ma lawuli o kama i b'a faamuya la donc olu b'o sira min ta la o siraw man ɲa donc an bɛ min fɔ cɛ fana ɲɛna ɲɛnama ye lajarabili le ala k'ale lajarabi ni nin muso nin ni fami ye donc euh, o lajarabili kana ale bila ko kɛ la min kɛ man ɲi seki adam cɛ da yɛrɛ n'a muso n'a sela furusa bonda la n'a sela furusa bonda la n'i ye muso furusa sariya la muso tɛ taga ya so kɔnɔ a tɛ taa fo wala a tɛ taa cogo di sariya ka wagati dɔw le yira furusa bɛ kɛ ka bɛn o kow le ma tant que n'olu wagatiw ma tɛmɛ muso tɛ taga dɛ n'i taara préfecture ou bien la mairie la a bɛ so min na ele tɔgɔ le b'a la ele cɛ i b'a faamuya la mhm. cɛ tɔgɔ le tɛ lu kan mais ni furusa nana tant que ni délai ma ban mhm. o kɔnɔna la cɛ ta tɛ lu ye muso ta le muso ta le ala b'o le fɔ la k'o mhm. kana b'o ya so kɔnɔ wala tukhrijuhunna min buyutihin
a kuma min ɲɛsin wala tukhrijuhunna kuma ɲɛsinna jɔn de ma k'a kana o labɔ min jɔn tɔgɔ bɛ papier la mais ala ka jumɛn de fɔ yɔrɔ na ah. n'o ye furusa yɛrɛ ye donc mais an ma se o niveau min ma an b'a fɔ k'a ye bɔ wa donc o tɛ solution ye a ye ala ta ye mhm. sabari ta mhm. ala k'ale lajarabi mhm. o lajarabili nin kɔnɔ o kana ale bila ko kɛla ko min bɛ kɛ sababu ye ka ala yɛrɛ dimi ale kɔ ah, donc a bɛ mun kɛ ale bɛ sabari de ta ka gbɛrɛ ala la k'ala dali ala min k'a lajarabi na n'a ye ala dɔn o lajarabili kɔnɔ ka kɔsegin ala bɛ na ni bɔda wɛrɛ ye wa man yattaqillah ala bɛna bɔda d'a ma mm. n'a sera ka gbɛrɛ ala la k'a lɔn famille nin kɛla ale ka lajarabili ye o bɛ min kɛla o bɛ min fɔra ale kɔni n'o jateminɛ ale bɛ ala de filɛ mm-hmm. ka sabali ta mm-hmm. k'ala dali mm-hmm. ala bɛna nin bɔda d'a ma an bɛ se ka min fɔ yɔrɔ min na o le ye

Est-ce que i ka kuma faamu n k'a faamu ni bilali a tɛ bɔ mais ni bilali ko saba ni bilali ko saba banna a ta tɛ yɔrɔ ye tugun o ko banna o ne ko le ko sani bilali saritiw ye dafa olu ma ban fɔlɔ toujours o kɔnɔna la furusa kɔnɔna la furusa délai ma ban fɔlɔ mais a kɔnɔna la muso ta le yɔrɔ ye f'a o délai le ban ni délai o ma ban cɛ tɛ se k'a bɔ lu kɔnɔ e le k'i muso furusa sariya ko a bɛ sigi sigida dɔ de la donc muso ni e le a bɛ ala de ya laɲini respecté o yɔrɔ la o yɔrɔ la ala ko muso ta le yɔrɔ ye fo a ya délai ye ban mhm. n'a ya délai ma ban a tɛ a man ka bɔ e le fana tɛ se k'a labɔ i ta tɛ lu ye parce que ala yɛrɛ de k'o fɔ o kɔnɔna la sheikh adamu ɔ o ye furusa ye e le tɛ se k'a labɔ o la o min tɛ furusa i bɛ se ka i b'a labɔ o la i y'a kuma faamu
shukran ustaz inshallah jazakumullahu khairan alhamdulillah rabbil alamin ni an balima wɛrɛ ka ɲininkali ye k'a yira k'a fɔ est-ce que yala mɔgɔ bɛ se ka saga kelen k'o kɛ denwuli ani layiya ye ɲɔgɔn fɛ est-ce que a bɛ bɛn

donc euh, saga sheikh adamu saga tɛ ɲa fɛn euh, lɛgɛya na mhm. mɔgɔ fila tɛ jɛn ka saga kɛ lɛgɛya ye lɛgɛya fana saga la tɛ ŋaniya fila ta mais mhm. a bɛ ɲa yɔrɔ min na mhm. n'a sɔrɔ e le kelen bɛ lɛgɛya bɔ i ka saga faga i kelen bɛ se ka saga faga mais i kelen bɛ mɔgɔ wɛrɛ fara a baraji la

Donc mɔgɔ bɛ se ka jɛn fɛn min na o de ɲɔgɔmɛ ni misi ye n bɛ se ka min fɔ o yɔrɔ la alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala rasulillah ustaz ɲininkali min o kɔfɛ an balimacɛ dɔ k'a yira k'a fɔ ko ni alimami caman bɛ yen n'o sera sujudu laban na n'o bɛ sigi laban kɛ ko bɛ Allahu akbar fɔ ka sumaya ou bien k'a kan fiɲɛ n'a ye yala k'o fana ye sunna dɔ de ye wa walima a b'a fɛ k'a yira ko seli sera laban na o bɛ la ni jumɛn b'a la ale b'a fɔ ko ne bisimila Sheikh Adam an karamɔgɔ dɔ ko o ye fɛn ye fɛn min a cɛ man ɲi seli kɔnɔ jama in n'a cɛ man ɲi Allahu akbar.
voilà i kan kan ka taga tagabolo kelen de kan Mhm, Mais k'i kan yɛlɛma yɛlɛma ki- ki- kibaruw ta tigɛ cogoyaw la mhm, lala o le sabati tɛ non. Donc n'a ma sabati u b'a fɔ sisan khilafu sunna dɔw yɛrɛ bɛ a tɔgɔ fɔ cogo wɛrɛ la mais n'an y'a fɔ tan khilafu sunna o de fɔ ka nɔgɔ a ka fiɲɛ tulo la dɔɔnin ni dɔɔnin ye i ka voilà donc fɔ a i ye to cogo taga taga cogo kelen na bon an ka eh, imamu dɔw ko ko ni ka u b'u kan changer mhm. k'olu b'a kɛra le pour que mɔgɔ y'a dɔn u bɛ niveau min na mhm. u bɛ niveau min na n'i nana seri la mhm. n'i donna seri kɔnɔ donc euh, kibaru tigɛ cogo dɔw b'a lɔ imamu bɛ lahala min na donc non a ma s'o ma i y'a faamuyala Ele yɛrɛ min bɛ seri kɛbaga ye imamu bɛ lahala min na o man ka dogo i ma seri kɛla a kɛ cogoya cogoya la e ka kan ka i jija ka seri kalan ma ka se k'o yɔrɔ faamu o ma se ko imamu ye sira ta sira min n'o ma sabati seri dɔnna maa minnu fɛ ka s'an ma o ma sabati o si fɛ donc an kana olu kɛ seri kɔnɔna i y'a faamuya o de cɛ ka ɲi Sheikh Adam

Euh, an bɛ se ka min fɔ nin yɔrɔ na sisan ka dugawu yɛrɛ kɛ dugawu yɛrɛ se ka dugawu kɛ sabaga ye Sheikh Adam bon kuma fila de b'a la fɛn dɔw bɛ yen dɔnnibagaw o jɛnna o bɛnna olu bɛ se ka kɛ i bɛ se ka heji kɛ ka baraji lase sabaga ma se ka umra kɛ ka baraji lase sabaga ma ɔ i yɛrɛ bɛ se ka dugawu k'a ye dugawu ka lɔ ka dugawu kɛ ala karisa kɛ tan o bɛɛ ye fɛn fɛn min ɲini bɛ aw istighfaru caman yafa ɲini caman voilà olu misiriw bɛɛ bɛ se ka kɛ ni sun ɔ bɛn kɛla olu kan mais min ye seri ye an karamɔgɔ caman ma sɔn olu ma ma sɔn o ma donc min cɛ ka ɲi yɔrɔ la komi an karamɔgɔw bɛ min fɔ an ɲɛ na bɛn kɛla min kan i y'o kɛ ka bɛn o ma ɔ bɛn tɛ bɛn ma kɛ min kan o to le ka ɲi n'o de kɛli ye déjà min fɔlen nin ye Sheikh Adam o b'i wasa o i y'a faamuyala o b'i wasa dugawu istighfar ɔ ka taa umra kɛ u bɛ ka hiji kɛ Sheikh Adam olu bɛɛ ye fɛn bɛn kɛla olu kan donc bɛn ma kɛ min kan i t'o to yen han i y'a faamuya la donc an bɛ se ka min fɔ nin yɔrɔ ninnu cɛ surtout ni dɔ yirali la ɔ Mɔgɔ ka kan ka bato kɛ siga tɛ min na n'i yɛrɛ b'a lɔn k'a fɔ nin ni ne bɛ ye bɛnkan ye an karamɔgɔw fɛ n'o f'u ɲɛna ka ban i cɛsiri o la o cɛ ka ɲi ne ye dɔ kɛ n'i taara n'a dalu t'i yɛrɛ bolo bon a fana Sheikh Adam min yɛrɛ o bɛnna min yɛrɛ kan a ma sabati fana sɛbɛnli kɛ na sabati sabati min b'a yira ko ala kira ka fɛn o ɲɔgɔn dɔ kɛ k'a ɲɛsin a yɛrɛ ka sabaga dɔ ma n'o de ma sabati ɔ o kɛ kun ye jumɛn ye voilà o kɛ kun tɛ mais o lɔnbagaw nana min bɔ a kɔnɔ n'o bɛ se ka kɛ o nana ye bi tatabu o nana jateminɛ kɛ k'a ye min bɛ se ka kɛ o k'o de fɔ ye nka kɔni ala kira yɛrɛ kɔni yɛrɛ yɛrɛ ta ɲɛnamaya kɔnɔ a ye mɔgɔ dɔ ma sa ye o faw bɛɛ tun ye kafiri yan ale nana de ka sira don an kɔrɔ

an baw kɛrɛkɛrɛ an ba dɔ de ka nin fɔ dɛ a ko wa serijuru ka ca ko ale b'a ɲini sisan serijuru min b'olu la ne ko b'a sara yala u b'a sara cogo di ale mako bɛ ne la
alhamdulilah Sheikh Adam ni ale yɛrɛ y'a lɔn k'a fɔ ko serijuru b'a la ɔ o kɔrɔ de sisan a k'a ya fili lɔn k'a ya nimisa lɔn Donc mun de ɲini b'ale fɛ sisan ka kɔsegin ka taa ala ma ka ala dali ka yafa ɲini caman kɛ ala fɛ fili min y'ale sɔrɔ o i y'a faamuya a bɛ yafa ɲini caman kɛ ɔ yafa caman kɔ fɛ yafa ɲini caman kɔ fɛ a bɛ mun kɛ sisan a bɛ ɲumanw siyaya a bɛ ɲumanw siyaya ɔ o ɲumanw o nafila sun b'o la mhm. nafila seri b'o la a b'olu kɛ ka siya mhm. ɔ hali saraka bɔ b'o la mhm. ɔ ka to k'olu kɛ fili min kɛla ala bɛ se ka yafa an ma cogo min na wa atbi'i sayyi'ata alhasana tamhuha ɔ n'a y'olu kɛ ka siya ɔ ala bɛ se ka hinɛ a la ka yafa a ma ɔ yafa kɔfɛ baara jugu mun kɛla a bolo ye a b'o falen ɲuman na ka d'a ma tuguni ɔ n bɛ se ka min fɔ an ɲɛna o de ye a kana jigi tigɛ ala la a ye gwɛrɛ ala la déjà ala ka hakili d'a ma ale sela k'a faamu k'a fɔ ko fili bɛ yen o yɛrɛ ye ko ba de ye k'i ya fili lɔn aa Sheikh Adam o ye ko ba ye dɛ o b'a yira k'a fɔ alihamdulila ɔ ala k'a dan ni fitira min ye ɔ fitira salima mɔgɔ caman de bɛ Sheikh Adam a bɛ fili la a yɛrɛ t'a lɔn k'ale bɛ fili a yɛrɛ t'a ɲini a yɛrɛ fana tɛ se k'a lɔn fana Sheikh Adam a tɛ se k'a lɔn an caman bɛ fili la an t'a lɔn k'an bɛ fili la parce que dusukun nɔgɔnin don ɔ lumière tɛ dusukun na min b'a to ile bɛ se ka sɔmi ko n bɛ nin kɛ la o ye kelen donc e fana kan ka gɛrɛ mɔgɔw minnu na n'olu b'i le dɛmɛ i bɛ se k'a fɔ k'i bɛ fili la an tɛ gɛrɛ olu la voilà an tɛ gɛrɛ olu e bɛ gɛrɛ mɔgɔw jumɛnw na min tɛ se k'i ya fili yira i la i yɛrɛ ye fili o ka di maa mun ye e bɛ gɛrɛ olu de la o bɛ dɔ fara i ka dibi kan o bɛ dɔ fara i ka dibi kan o le b'an caman sɛgɛn la Sheikh Adam f'an y'olu le kɔrɔsi

donna seli kɔnɔ dɔ fana kɛra ka ban yala olu b'a daminɛ u b'a fatiya mali wa walima n'a ninnu bɛ filanan bɛ sabanan la u b'a a daminɛ ni takbira filanan ka baara ye Eh, ni u k'olu sɔrɔ ten mhm. a daminɛ na olu m'a lɔn u bɛ ni kɔnɔ mhm. n'olu b'a daminɛ n'u ta daminɛli i y'a faamuya hali n'a sɔrɔ alimami bɛ filanan na mhm. olu bɛ ta fɔlɔ nin olu b'a daminɛ n'o o b'a daminɛ n'o ye i b'a faamuya la ɔ n'alimami bɛ fila de la olu bɛ kelen na kelen na min bɛ fɔ u b'o de fɔ n'alimami bɛ saba la olu bɛ fila de la ɔ bon dɔw bɛ filanan na min bɛ fɔ filanan na olu b'o fɔ donc sabanan n'olu alimami bɛ naaninan na olu bɛ sabanan na alimami b'a ta naaninan fɔ ka takibirati fɔ olu bɛ na n'o ta naaninan ye

olu ma ban n'u ko bɛ dugawu kɛ su bɛna kɔrɔta ka sɔrɔ olu ma ban u ya dugawu la donc u ye i wasa don takubiratu ninnu na déjà takubiratu ula wa sani wa salis wa rabi u b'o bila an karamɔgɔ dɔw ko ten ka ala diinɛ faamuya ala ka ni sɔrɔ alihamdulila ni an ba fana ka ɲininkali k'a yira k'a fɔ ko olu bɛ sigi la ni an balimamuso dɔ ye a bɛ filɛli kɛ a fana bɛ jinɛ dɔn kɛ a bɛ labɛnni fana kɛ labɛnni kɔnɔna la tuma dɔw k'a bɛ na ni saga ye tuma dɔw a bɛ na ni sisɛ o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw mais a bɛ na kɛ ale cɛ ale cɛ b'a kan tigɛ ko cɛ yɛrɛ kɔnɔ ale ni ma lafiya ni ko tɔgɔ ye ale b'a fɛ ka ɲini a cɛ fɛ a kana to k'a kan tigɛ a ye yala o y'a ɲininkali fɔlɔ ye a filanan yala est ce n'a ye fɛn dɔ d'u ma sogo nin na ale ya cɛ a kantigɛli kɔfɛ olu bɛ se k'a dun wa olu yafa k'olu cɛ
sira d'a ma adamaden dɔn yɛrɛ ma ɲi janko k'a kɛ ni jinɛ ye fo ka yɛrɛ dɔn ma ɲi
adamaden dɔn ma ɲi kuma tɛ jinɛ dɔn ma ɔ jinɛ kuma bɛ jinɛ dɔn ma donc kɔrɔ don sisan ni adamadenw ta ma ɲi ale bɛ min ta la nin n'o ye jinɛ ye o bɛ kɛra cogo di an n'olu ye sugu kelen ye wa ale b'a lɔ cogo di k'o la dɔn ne nin ye mun de y'ale bila o dɔn kɛ la an n'olu tɛ taabolo kelen i y'a faamuya la donc an ni jinɛw ya ko an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na o de ye ala ko k'ale ka bato ɲini an n'olu fɛ wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun an n'olu ka fɛnw dan bɛ adamaden kan'i yɛrɛ bila jinɛw bolo n y'o fɔ sigida dɔ la ala ka adamaden bonya dɛ ala ka adamaden bonya an kana k'an yɛrɛ bila olu bolo jinɛw bolo o ye fɛn ye min n'a cɛ man ɲi jinɛ dɔn min bɛ fɔ la nin ye an n'olu tɛ ko kɛ ɲɔgɔnma ye donc o fana ye sira ye sira min n'a cɛ man ɲi o ye kelen a filanan a bɛ filɛli min kɛra sariya ma jɛ n'o filɛli ye i b'a faamuya la a bɛ filɛli min kɛra sariya ma jɛ n'o filɛli ye n'a ka filɛli kɛ cogo o cogo ka yeli kɛ est ce que a ɲɛ b'a yɛrɛ ɲɛ baara fila ɲɛ ɲɛ ɲɛ ɲɛden fila la bon o b'a yira k'a tɛ filɛli kɛla déjà donc o ma nusiba

i se b'a faamuya la donc euh, ale bɛ baara min na mm-hmm. ani ala cɛ ka jan mm-hmm. donc fɛn fɛn bɛ wolo o kɔnɔna na o sariya la o tɛ daga i b'a faamuya la mm-hmm. a kana cɛ ka hakili fɛnkɛ ko cɛ de b'a faga la a bɛ faga la ko min na cɛ t'a lɔ a t'o lɔ ɔ mɔgɔ min ni jinɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ komi ale k'a fɔ ɲɔgɔn cɛ u bɛ se k'a lɔ cogo di u bɛ ɲɔgɔn fɛ cogo di aw tɛ ɲɔgɔn tagama ɲɔgɔn ma ye donc ale o fɛn bɛ faga la ko dɔ kɛ a bɛ ale de ɲɛ bana min na k'a bɛ a kɛla ni bisimila alahu akibaru i ma a dun man ɲi donc muso bɛ a fɔ cɛ ɲɛna ko sariya tɛ bɛn ni nin ye dumuni nɔgɔnin don donc o ye ɲigiya la laala muso yɛrɛ b'a la ah, n'u bɛ ɲigila ne y'a fɛn na mun n'u bɛ ɲigila la ni hakili ma na a fana n'a ɲɛɲini n sigiɲɔgɔn bɛ ɲigila n y'a fɛn na u tɛ sɔnna k'a dun ɔ mun de b'a la a yɛrɛ na wuli k'o a ɲɛɲini o ɔ n'ala ka a dan kandaya kama a ɲɛɲini to a na bɛn cɛ ma ɔ n'o bɛnna hakili ta lafiya ma i b'a ye a na caya ye lahala u na kɛ sababu ye ka tubi sira don a kɔrɔ an bɛ se ka min fɔ an balimamuso ɲɛna a ye kuma cɛ fɛ a y'a fɔ a cɛ ma a fana ka gɛrɛ mɔgɔw la k'a ɲɛɲini jinɛ nin ni jinɛ baara min bɛ kɛ la nin fɛn min kosɔn u bɛ ɲɔgɔn bolo e t'o dɔn muso fana tɛ n'o ɲɛfɔ i ɲɛna kuma caman o tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ɲuman na i y'a faamuya kuma caman o tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ɲuman na i ni mɔgɔ min ya ko tɛ ko kɛ ɲɔgɔn ma ye n'i y'olu ye ɲɔgɔn fɛ ɲuman tɛ n'i ye cɛ ni muso ye ko aw de bɛ don ka bɔ la ɲɔgɔn fɛ ɲuman t'a caman na de se ka parce que aw tɛ don ka bɔ ɲɔgɔn ma ye ou bien o bɛ cogo min na nin fana bɛ ten anw ni jinɛw ko an don ɲɔgɔn na ka bɔ

ko ale ka sunkalo dam ɛɛ sunkalo makɔnɔ daminɛ ale k'o sun don fo ka taa se waati in na b'a la est-ce que yala sariya bɛ dagali k'o la wa walima a tɛ dagali k'o la ko an karamɔgɔ y'a yira k'a fɔ ko ala kira sallallahu alayhi wa sallam ko a tun bɛ kalo nin sun caman don kɛrɛnkɛrɛn bolo ma ka daminɛ daminɛ ka taa bila tile tan ni duuru est-ce que o sabatinin walima ko U bɛ se ka mun fɔ ale ka dɔn an b'a fɔ a bɛ baara min na o baara ka ɲi voilà ayisa an ba ayisa radiyallahu taala anha ale y'a fɔ a y'a kuma kɔnɔna dɔ la ko ala kira alayhi salatu wasalam a m'a ye a bɛ sun dɔ la kalo la ka caya ka tɛmɛ nin kalo nin kan shaban o sun don basi t'a la ka a don ka caman don a la ala kira tun b'a kɛ an b'a fɔ ko basi t'o la bon lɔnmɔgɔw bɛ kuma yɔrɔ min kan dɔw bɛ a tile tan duuru nisfu k'ole kɛrɛ kɛrɛ ko fisamandiya dɔ b'o la dɔw bɛ o sun de kɛrɛ kɛrɛ kuma b'o de la an karamɔgɔ caman ma sɔn o de ma an karamɔgɔ caman ma sɔn est ce que a kuma faamu nisfu Shaban kuma tan duuru wala wala kuma b'o de la mais n'a nana bɛn i ya sun dɔ donli ma baasi t'a la Komi e bɛ tɛnɛn ni alamisa n'a bɛnna o dɔ ma basi t'o la mais k'a kɛrɛ kɛrɛ kama kuma b'a la voilà kuma bɛ hadisu la ɔ an karamɔgɔ caman ma sɔn hadisu tɔgɔ ma parce que i ka ye hadisu bɛ fɔ i b'a ye mais kuma minnu b'a to an b'a dɔn fiɲɛ b'a la ni fiɲɛ t'a la fo minnu fana ka o kalanw kɛ olu de bɛ se k'a dɔn donc an bɛ nin fɔ an kalankɛlaw ɲɛna an bɛ fɛn caman ye a ye a sɛbɛnni bɛ u t'a yira k'a fɔ ko a ka kɛnɛ i y'a faamuya la voilà n'a man kɛnɛ sɛfan ye hakili to o ɲɔgɔn sugu la n tɛ fili tɔ bɛ caya an bɛ se ka min fɔ nin yɔrɔ ninnu de ye

ka sɔrɔ to fatiya kalan ale b'a fɛ ka ni daluya b'a la mun na ko bɛ ka ca ale bɛ mun ye ka kɛ ko karamɔgɔ b'o la n'a sabatini no ko ka daluya fɔ ale ɲɛna ale ma kuma o la.
Sheikh Adam ɛɛ o i bɛ ko min fɔ nin ye o ye ɛɛ fɛn ye fɛn min a a sabatini tɛ sɛbɛnni fɛn na ɔ sɛbɛnni fɛn na o tɛ fɛn ye fɛn min n'o sabatini don. Sheikh Adam n k'o tɛ fɛn ye fɛn min n'o sabatini no sɛbɛnni fɛn na mhm. o y'a faamuya la mais ala ka hakili ɲuman di an ya karamɔgɔ dɔw ma u k'olu bila baara kɛli la mhm. donc an fana ya karamɔgɔ kɔrɔ k'olu ɲɛfɔ an ɲɛna ka bɛn wagati cogoyaw kama fɔlɔ Sheikh Adam ni su kun dola an ya so fan ninnu fɛ yen an ni fɛn dɔw kun bɛ ɲɔgɔn kan u bɛ na sow kɔnɔ ka na baw minɛ n'an bɛ f'o ma ko surugu ninnu i b'a faamuya la fɔlɔ ni su kun dola suruguw bɛ na su bɔ k'a dun o kun bɛ kɛla mhm. n'i ka cɛkɔrɔbaw ɲini u bɛn'o f'i ɲɛna mhm. donc ala nana hakili ɲuman di dɔw ma mhm. o hakili ɲuman ka mun kɛ ni su dola ten u bɛ ayatali kurusi kalan komi i k'a fɔ cogo min na ka su laminimini walima u bɛ kulu walaw kalan ka su laminimini su ka don o k'o kɔrɔsi ni su min don la n'o ma k'a la suruku b'o dun n'o ka min ta kɛ ten suruku tɛ maga o la o kɛla sababu ye donc su su fɛn bɛ don kɔmi min b'a lɔn o cɛ la o man siya donc min b'a lɔn o de ka o ye mɔgɔ fila o mɔgɔ kelen ale bɛ tɔw bolo minɛ o ɲɔgɔn bolo minɛ pour que laminimini ye nɔgɔya ale ma donc kaburu bɛ kɛ o cogo la mhm. hali n'a sɔrɔ su fila bɛɛ don la yɔrɔnin kelen mhm. a kɛla dɔ na o ma kɛ dɔ na mhm. a ma kɛ min na suruku bɛ n'o dun a kɛla min na o tɛ maga o la o kɛla olu ka hikima ye k'olu bila kɛli la i b'a faamuya la donc olu tun b'o le kɛla ka bɛn o ma mais o tol'o la suruku yɛrɛ tɛ yen tugun o kun b'a kɛla kun min kama o kun tɛ yen i y'a faamuya mhm. eh, fɛn dɔ bɛ yen u b'a fɔ o ma ko kiyasi mhm. wala sumani nin mhm. hakilila dɔw le bɛ yen fɛn dɔw le bɛ filɛ o kiyasiw bɛ kɛ o i y'a faamuya faruw ani lasili olu bɛ filɛ kiti min bɛ fɛ ka d'o ma ila dɔ bɛ filɛ est ce que ila nin bɛ bɔ a tɛ yen n m'a lɔn n'i bɛ nin faamuyali sɔrɔ donc n bɛ fɛ ka min fɔ yɔrɔ nin na madama a tun bɛ kɛla kun min kama o kun tɛ yen tugun an tɛ segin lasili ma wa an bɛ segin lasili ma donc an b'a fɔ a to le ka ɲi n'a kɛli ye madama mun tun b'a kɛ la an ye cɛkɔrɔbaw la o tun b'a kɛ la kun min na

ko mɔgɔ bɛ na an b'an bolo an tigɛw n'an senw ko est ce que ko o fana lasili b'a la wa Sera lasili b'a la kɛ ɛɛ min bɛ k'an tromper non an bɛ ka kaburu kɛ bi cogo min na ni ani kunun ta kun tɛ kelen ye o. kile dɔ parce que kunun mɔgɔ ya kaburu Mhm. o kɛla Mhm. kaburu kan ka kɛ ten le kunun ya kaburu tun ye jumɛn ye n'i bɛ don a la i bɛ siran i bɛ siran i bɛ siran i kɛra mɔgɔ sugu sugu ye siranya de don kaburu tun bɛ ten le kunun mais bi ta bali bɛ o k'a sen dɔw yɛrɛ bɛ yen u taa balai ta ka kaburu balayer o n'i bɔra yɔrɔ min bali la n'i bɔra senko b'o la mais min ye bɔgɔ ye n'i bɔra mɔgɔ b'a fɔ i ɲɛna k'i sen ko wa donc ɲɔgɔn dɛmɛ de ɲinina sukoya la an de bɛ taa kaburu la bɔgɔw de bɛ yen bin de bɛ yen tulo mɔgɔw bɛ t'o baara de kɛ sika dan n'aw nana donc musow fana b'a ye k'a fɔ an bɛɛ kan ka baraji dɔ de sɔrɔ ɔ cɛw bɛ taa la kaburu sen i b'a fɛ u bɛ su ta ka taa kaburu la olu b'o baraji sɔrɔ anw fana bɛ sigi an bɛ mun kɛ musow bɛ lɔgɔw ɲini taa ji dɔw bɛ gan o bɛ lɔgɔ jiw fana ta ka t'o sigi sigi mun bɛ bɔ Eh, pour que o fana yusharikuna fi sawab u bɛ se ka baraji sɔrɔ cogo min na parce que wala mɔgɔw bɛ yɛrɛ sɛnɛ n'a ye mais bi an bɔra eh, ka so kɔnɔ ka taa so kɔnɔ ka bɔ so kɔnɔ ka zo senko b'o la ou bien se ka dan i b'a faamuya la donc a tun bɛ kɛra kun min kama kunu mhm. bon parce que kaburu tun b'o cogoya de la a tun kan ka kɛ ten de fana hali bi mhm. O y'a faamuya ba in kɔsɔn an de la k'a fɔ sigida dɔ la n ko kaburu ma an bɛ taa balayer na an bɛ su tɔɲɔ
n'i taara kaburu balayer ka bin balayer k'a bɔ su kɔrɔ bin nin ko ni b'a la kɛ a bɛ subhanallah fɔ ko yusabbihu wa yuhammidu wa yukabbiru a bɛ subhanallah fɔ ni alhamdulillah min kɛ o ye nɛɛma de su kɔrɔ n'ile k'u bɔ su balo la o mhm. lahara e ni su tɛna ɲɔgɔn kiti parce que ale tun bɛ nɛɛma dɔ sɔrɔ la yiri nin sababu la e kɛla sababu ye k'o nɛɛma tigɛ ale la ni kalanden dɔ b'i ka so kɔnɔ a bɛ kurana kalan na o mhm. mhm. o so kɔnɔ ye ni dɔ nana o gɛn k'a bɔ so kɔnɔ a m'olu bali o nɛɛma min bɛ jigin la an b'o de balo la o balo nɛɛma bɛ tigɛ o nɛɛma bɛ tigɛ a tɛ tigɛ donc n'i ka bin tigɛ k'a bɔ su kɔrɔ a bɛ ten de i y'a faamuya la donc n'an ma ɲɛ a kɔ an bɛ fɛ ka su don yɔrɔ min na an mako b'o yɔrɔ la o yɔrɔ de bɛ saniya haza indal haja an tɛna se ka su don fo k'o yɔrɔ labɛn o labɛn bin bɔ basi t'o la se ka o ye kelen a fila n'an ma ɲ'a kɔ fana an b'a kɛ komi ka a tɔgɔ anacarde bɛ cogo min na sɔmɔ donc ni nin ye sɔmɔ foro ye ka kɔn i ma don foro la fɔlɔ u b'o kɛrɛfɛrɔw de balayer pour que ta kana don a la an fana bɛ kaburu kɛrɛfɛrɔw de balayer pour que ta kana don a la
mais kaburu yɛrɛ kɔnɔnɔ la la olu cɛ man ɲi e m'a ye Ala kira alayhi salatu wasalam a ka yiri bolo fila tigɛ k'a bila kaburu dɔ kan mhm. ko madama nin ma ja ko a bɛ kɛ hinɛ y'a la madama a ma ja mhm. c'est n'a ma ja a kɛnɛ ye fihi ruh yusabbihu wa yuhammidu wa yukabbiru wa min shay'in la yusabbihu bihamdihi

nka ale de b'a kɛla mɔgɔ a tigi ma se k'a yɛrɛ dɛmɛ ka don sunkalo kɔnɔ est-ce que a n'ale k'a kɛ sisan ale b'o baraji sɔrɔ wa walama f'a to sunkalo jɔ la a bɛ sɔrɔ ka hɛrɛ nin kɛ an balimacɛ nin ye.
sɔngɔ tun y'a kuma jaabi donc n bɛ fɛ ka kuma i fɛ a nɛn fɛnkɛla dɔɔnin a ko janatul firdaus a ko arajo firdaus k'a bɛɛ ye kelen kelen tɛ dɛ

ka ka ɲali kɛ mɛ ale nana ye sa est-ce que a ye ɲali kɛ sunkalo yɛrɛ kɔnɔ ou bien a y'a kɛ ka kɔn sunkalo ɲɛ
sɛk adamu ɲali ye sugu damadama n'a sɔrɔ ale bɛ ɲali min kɛla fɛn tɛ min jagoyalen b'ale yɛrɛ kan fɛn dɔ don jagoya b'i kan donc euh, o jagoya min b'i kan i bɛ fɛ k'o kɛ ka fisamandiya dɔ sɔrɔ an b'a fɔ baasi tɛ i ye o kɛ sunkalo la mais ɲali min n'o tɛ jagoya i kan fo ɲali bɛ kɛla i bɛ baraji de ɲini fisamandiya ɲinina baasi t'o de la dɛ sɛk adamu sisan ile bɛ famille dɔ lɔn mm. silama don u cɛsirilen bɛ ala ko la mm. mais gɛlɛya b'o kan mm. sunkalo de bɛ surunyana i b'a faamuyala sɛk adamu n'i taara malobɔrɔ kelen di o ma han i ka kɛ cɛfarin ye i ka hakilisigi d'a ma i ka sabati d'a ma bana dɔw tun b'a la a bɛ kɛnɛya laala bana dɔ tun bɛ o tun bɛna a bali sun don ma fari lafiya o b'o bana ta ka bɔ yen donc o sarakaw ɲɔgɔn ou bien o ɲali ɲɔgɔn k'o kɛ an balimaw ye ka kɔn sun ɲɛ o y'o labɛn ka kɔn sun ɲɛ ɔ o nafa ka bon ile taara d'a ma sunkalo kɔnɔ mais dɔw yɛrɛ bɛ yen sini yɛrɛ peut-être sini sini bɛ kalo bɛ ye dɔw bɛ taa sukaro ni malobɔrɔ di mɔgɔw ma bi sɛk adamu a ka ɲi mais n'i tun k'a d'a ma wagati la an b'a fɔ n k'o de tun cɛ ka ɲi ni k'ale ta dɛ donc an bɛ min fɔ an balimaw ɲɛna donc mun bɛ ka eh, comme exemple comme zakat mm. ka sunkalo bila k'a bɔ mm. a ka ɲi mais an k'a fɔ cogo min na n'i y'a bɔ cogo min na i bɛ baraji fila sɔrɔ dɛ
n'a ka kɔn sunkalo ɲɛ eh, baraji fila jumɛn mm-hmm. sunkalo kelen ta baraji i b'o sɔrɔ parce que a bɛ labɛnna sunkalo le dɔ bɛ hakili sigi di denbayaw ma adamu n bɛna yɔrɔnin dɔ f'i ɲɛna mɔgɔ hakili n'i ka hakili sigi aa o ye ko ba le dɛ cheick adam mɔgɔ caman bɛ dɔgɔtɔrɔso la n'an tagara fo dɔgɔtɔrɔso la a tɛ kuma da e k'a lɔn mun na a tɛ kuma na kumaw la dɛ hakili hakili sigi tɛ yen bana juguya tɛ dɛ hakilisigibaliya lo parce que jɔrɔ se t'a ye ale bɛ dɔgɔtɔrɔso la mhm. fila san sɔngɔ o sababu tɛ yen a so kɔnɔ fana balo o tɛ yen o jɔrɔ b'a bali kuma la n'o tɛ ni cheick adam o kosɔn i b'a filɛ e y'a remarqué n'i man kɛnɛ lon min na ka sɔrɔ waa fila b'i kɔ ma i bɛ pan na e bɛ mobili boli e bɛ ne yɛrɛ to ka tɛmɛ ne yɛrɛ i bɛ vitesse dɔw la kuma dɔw i b'a ye lon dɔrɔn kan k'i man kɛnɛ mais n k'a ye bi de ko foyi tɛ parce que a lon tɔ i bɛ sɔrɔ waga fila ɲɔgɔn kun kun mais cheick adam
ni bana ma s'o niveau la tasi kelen t'i le kun aa cheick adam i bɛ la dɛ an b'o nin fɔ ɲɔgɔn ye mɔgɔw ye hakili to ninnu na jɔrɔ dɔ bɛ mɔgɔ la degu dɔ b'a tigi la a degu a ma se niveau dɔ la mais fɛn min t'a kun o le b'a se o niveau la n'an y'u lɔn k'olu dɛmɛ aa o ye ko ba le dɛ o ɲɔgɔn bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ sunkalo la a bɛ jɔrɔ sunkalo musaka mhm. a bɛna kɛ di e le k'o jɔrɔ bɔ a kan cheick adam i b'a ye hali n'a fɔra le k'a bɛna sayi ka filɛ mhm. a bɛ taa sayi la a bɛ taga n'a ye o parce que balo sun donni kɔfɛ mhm. balo cheick adam ne ni dɔ tun bɛ sigi la a ka baro kɛ n ɲɛna a lon tɔ fo ne yɛrɛ fo n jɔrɔla a ko n'ale ka sun tigɛ fo sun tigɛ wɛrɛ n'a ka sun tigɛ fo sun tigɛ wɛrɛ balo tɛ yen n'a ka sun tigɛ fo sun tigɛ wɛrɛ balo t'a bolo donc a bɛna misirida la fɛn min bɛ sɔrɔ n'ale kɔni k'o dun ka fa ka ban fo o sun tigɛ suguri tɛ yen cheick adam n bɛ min fɔ la nin ye a ya famille a ya mɔgɔw tɛ fangantanw tɛ dɛ o ɲinɛnen b'a kɔ mais n'i k'o ya famille filɛ sɔrɔ b'o la ni sɔrɔ b'o la mais i bɛ taa ye sisan misiriw kɔnɔ olu lɔlɔni bɛ nin kɛ u bɛ nin kɛ kɛ misiriw kɔnɔ cheick adam an b'a fɔ ko tɔ ka jɛn ɲali i b'a daminɛ i balima masurun i b'a daminɛ balima surun donc an bɛ se ka min fɔ ni yɔrɔ na a ye ka kɛ ka kɔn sunkalo ɲɛ o de cɛ ka ɲi o le ka fisa parce que hakili sigi min b'o la a i y'a di cɛkɔrɔba min ma u bɛ musokɔrɔba min ma ni cɛkɔrɔba don i k'ale hakili sigi a denbaya bɛ hakili sigi o bɛɛ bɛ lafiya o bɛ sutura si ka dɔn ko ba le o le cɛ ka ɲi an bɛ fanga don o de ma ni yɔrɔ na

ni kalimatu sahada bɔra yen fɛn jumɛn bɛ yen n'u ka fisa o tɛ seri la yan seri la an bɛ mun de kɛ seri kɔnɔna na an bɛ kuranɛ kalan o tɛ mais seri n'a y'a fisamandiya kuranɛ bɛ kalan yɔrɔ min o yɔrɔ fɔlɔ

o min ka fisa ni fɛn bɛɛ ye adamadenw fɛ kalimatu sahada kɔ n'e yɛrɛ taara o kɛ yɔrɔ wɛrɛ la est-ce que o kɛ yɔrɔ y'o ye o kɛ yɔrɔ t'o ye dɛ an b'a fɔ n'ala ka hɛrɛ k'i ye i ka mobili sɔrɔ i ka bon so lɔ i se nisɔndiya min ye lamaniya mɔgɔ dama dama wele u bɛna dugawu k'i ye o ka ɲi wala o y'o kɛ an b'a fɔ baasi t'o la mais fɛn minnu bɛ k'i kana ko de k'a kɔnɔ min ma sabati dɛ parce que e bɛ fɛ e a an ka kuranɛ kalanso caman kɔnɔ o sow ee a ma a ma ɲa dɛ parce que a kɛ cogo a kalan yɔrɔ t'o yɔrɔw ye donc a bɛ kɛ kun min kama n'a ma kɛ o kɛcogo la i b'a ye nafa tɛ yen ala bɛ an ka dugawu a b'a minɛ an ka kɛ yɔrɔ yɔrɔ a ma se jama yirigiya lajɛni na ala yan ameriki ka jan mɔgɔ caman de fɛ yen fana bɛ ameriki o tɛ mais i mako bɛ mɔgɔ min na nimoro damadɔ n'i k'a don e ye adamaden ta woloma k'a d'i ma o kɔrɔ de ala don donc i se bɛ ko mun ye karisa alhamdulila ɔ ala ka hɛrɛ kɛ n ye n sela ka lu lɔ ɔ vraiment dugawu kɛ n ye i y'a faamuyana yɔrɔ nin bɛ se ka sabati cogo min na a ɲɛna fɛ ɔ i tagatɔ salamu aleykum i bɔtɔ bɔ i y'a fo i se kɛla min o d'a ma i b'a faamuya la o yɔrɔ la o ye o ye ko ba le ye i y'a faamuya la o dugawu i b'a se réseau réseau a bɛ yɛlɛ ala fɛ direct mais mɔgɔw wele ka na mun yɛrɛ sigi sigilen bɛ o bɛna kuran tigɛ kuran yɛrɛ tigɛ tigɛ o yɛrɛ ye ko ye fana ye fo

i ka a lawula la i le nafa mɛ n'a kɛlen i danga i ye danga to a b'i danga la sɛki adamu o tɛ hakilima ɲuman k'o baara kɛ mɔgɔ minnu bɛ taa ka kalan hakili wɛrɛ t'olu la kɛmɛ fila ni kɛmɛ naani bɛ tilankɛlaw la olu ka fɛn ka b'o ye dɔnku n'o wari yɛrɛ bɛ di sisan n'o ka waa tan di ɲɛmɔgɔ ma waa tan na ale bɛ waa seegin bila kun ka waa fila fila tɔɲɔni janfa nana jama ma ɔ n'o janfaw nana o ɛske o dugawu bɛ jaabi wa rezo tɛ a tɛ yɛlɛ sɛki adam a tɛ yɛlɛ parce que tɔɲɔni nana inni haramtu zulma ala nafsi wa jaaltu bayinakum muharaman fala tuzalimu waga tan dilen ma e ka waga seegin bil'i kun ka waga fila tilan denmisɛnninw la annasu sawasiya tele o lo ɲinin b'an bɛɛ fɛ tele ni i m'a ye u b'a fɔ ko hata tele na hali ni imam bɛ kutuba kɛ ten mhm. a mun sigilen o b'a lamɛn a kan ka tele o ni ɲɔgɔn cɛ voilà dɔ i kan'i ɲɛ lɔ yɔrɔ kelen na mhm. i ɲɛ lɔ cɛma a lɔ kɛrɛfɛ a lɔ kɛrɛfɛ olu bɛɛ le nana e nɔfɛ o sharikuhum tele ɲinin b'i fɛ o le kosɔn rasul alayhi salatu wa salam waati min tun ka gɛlɛn ni waati bɛɛ ye o le jihadu kɛlɛ waati ba tan ni fila la juguw bɛ yen mm. rasul bɛ tilen mm. sabaw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ seri ni ninnu ye a bɛ bɔ yan ninnu fana bɛ na seri a bɛ seri ninnu bɛɛ a bɛ yusawihim fil adalati a ti kɛ k'a fɔ ko nu a bɛ seri nu olu bɛ fisamandiya sɔrɔ olu bɛ taa ka tɔ nu to la seri la kɛlɛ la a bɛ tele u ni ɲɔgɔn cɛ dɔnku ɲɛmɔgɔ kan ka kɛ tele ni waga tan dilen ma k'a waga seegin bilen dugu n'o kɛra dugawu tɛ yɛlɛ

ɲininkali ma ban ɲininkali tɔ fana ka ca ni a tun ma kɛ basi ye an bɛ fila fara ɲininkali kan ka ɲininkali tɔ to sigida wɛrɛ insha allahu taala waati cogoya kosɔn ɲininkali min kɔfɛ an balimakɛ dɔ k'a yira k'a fɔ ko muso dɔ bɔla furu dɔ la a cɛ fatula a furula cɛ wɛrɛ ma nka a y'a cɛ fɔlɔ a bɛ to ka dugawu k'a ye cɛ filanan k'a ye k'a fɔ ko o ye jatebaliya de ye soit a b'a fɛ k'ale fitiriwaleya walima a b'a fɛ ka cɛ fɔlɔ ka fisamantiya fɔ ale kan ko yala ko

parce que muso nin bɛ dugawu kɛla a balimacɛ min kɔnna ye o kɔrɔ di sisan ale yɛrɛ b'a lɔn sisan ko jaga ni bilala muso ye a bɛ na dugawu kɛ ale o t'ale nisɔndiya an bɛɛ bɛ dugawu kɛla ɲini e nana dugawu kɛla sɔrɔ o kɛlɛkun ye jumɛn ye an bɛ min fɔ a ɲɛna yɔrɔ la a y'a lɔn ko mɔgɔ b'a bolo alihamudulila a kan ka fɔ ala tanu mɔgɔ min na k'o ye mɔgɔ min bɛ dugawu kɛla ale sanin kɔfɛ n'ale k'o sɔrɔ i b'ala tando kosɛbɛ donc an bɛ min fɔ muso fana ye n'a nana i ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ i ka hɛrɛ sira dɔ ta maa ma faamu donc i b'o sira bila i bɛ taa sira wɛrɛ fɛ o la don o sira ye jumɛn ye a kana fɔ a ɲɛna kɛnɛ kan a y'a kɛ dogo la i y'a faamuya muso y'a kɛ dogo la mais cɛ yɛrɛ y'a lɔ dɛ a bɛ muso min kɛlɛ la ko muso bɛ dugawu kɛla cɛ ale yɛrɛ bɛ dugawu kɛla ye o a cɛ muso cɛ ale yɛrɛ bɛ dugawu kɛla ye o tuma silamɛ tɛ yan ni silamɛ a t'a fɔ a tɛ tahiya ni fɛnkɛ ninnu kalan na a bɛ dugawu mun kɛla salamu alayna wa ala ibadillahi salihin a t'olu fɔ la O bɛ tali kɛ bɛɛ lajɛlen na. A bɛ tali kɛ bɛɛ la. Ale yɛrɛ bɛ tigɛli e bɛ kɛ bon a jo tɛ kɛlɛ la dɛ. E bɛ dugawu kɛla ye ko muso kana dugawu kɛ ye cogo di? Ele ele yɛrɛ bɛ dugawu kɛla ye ka sɔrɔ e m'a lɔ. Min k'a lɔ o b'a kɛla o e o b'o kɛla mun na? An bɛ se ka min fɔ Lalikan bɛ se ka di an ba fila ninnu ka se ka bɛn denw ka kɔrɔta an'u ka ɲɛtaga an'u ka sabati kosɔn sotigi fana i bɛ se ka mun fɔ a ye ni ka mun ɲɛsin an ba fila ninnu ma u bɛ se ka bɛn cogo min na u ka sigi la ale mako b'o la kosɛbɛ inshallah sɛki adama an bɛ min fɔ o yɔrɔ la kuma kun taara sun bolo ma donc o bɛɛ y'a lɔ ka fɔ o lajarabinin bɛɛ i b'a faamuya la ala bɛ ɲɛnamaya nin min an b'a kɔnɔ nin ala bɛ an lajarabi n'a ye an lajarabi ni ɲɔgɔn ye fɛn min ɲini bɛ an fɛ o de ye sabari u ka sabari u ka ala filɛ n'u sabara ka ala filɛ ko bɛɛ bɛ nɔgɔya i ma Sɛki Adam k' ala filɛ dɔrɔn ko o ko n'i b'a kɛla i tɛ mɔgɔ filɛ dɛ i bɛ ala de filɛ anw bɛ mɔgɔw filɛ olu bɛ k'an sɛgɛn an b'a fɔ cɛ ma a ye ala filɛ a kana musow filɛ an b'a fana fɔ musow ma u ye ala filɛ u kana ɲɔgɔn filɛ ko o ko n'o b'a kɛ u b'a kɛ ala de kama jɔn de nana n'olu ye yan a fɔ ala o tun tɛ yan o i b'a faamuya la jɔn ka furu latigɛ k'olu ye sigi ɲɔgɔn kan ala don olu bali b'o la est-ce que ala k'u kɛ kun min kama k'a ɲɛfɔ olu ɲɛna a m'o fɔ o ɲɛna o mais a k'o ma k'olu ye sabali a kɔni k'o fɔ o ɲɛna kɛ olu nana kun min na u k'a lɔ ala nana n'o ye mɛ ala ka furu latigɛ k'olu kɛ sigi la ala u kɛla kun min kama olu t'o lɔ i y'a faamuyara mɛ a k'olu ma k'o ye sabari o fɔlɔ ɲɛna kɛ donc olu bɛ sabari le ta i y'a faamuyara o ye sabari ta ka ala dali ɔ n'o kɛla i b'a ye ala bɛna ne yɛlɛma i ma sa i b'a faamuyara an bɛ ala dali o faamuya n'o sabari k'o nɔgɔya an bɛɛ ma yarabi ala m'o kɛla

an b'a fɔ a ɲɛna a bɛ baara min kɛ la o baara baara cɛjugu baara cɛjugu baara cɛjugu ɔ ale yɛrɛ a kɛla a kɛla komi sisan ɛɛ a bɛ ka ko fila le lajɛ ɲɔgɔn na i b'a faamuya wari bɛ don la sira min fɛ o sira man ɲi dɔnku ale yɛrɛ fana b'olu dɛmɛna baara jugu kɛ la i b'a faamuya la dɔnku o fila ka ko fila jɛn k'o kɛ o yɔrɔ ye fɛn cɛjuguba de ye sigarɛti ɔ mun yɛrɛ ka sigarɛti dilan ɔ n'a lɔnni b'o la a bɛ fɛn min kɛ olu k'a jira k'a ko tiɲɛnni fɛn don a bɛ mɔgɔw makosa si ka dan ɔ n'i le kɛra sababu ye k'o sara don mɔgɔ kɔrɔ i ka baara jugu kɛ nafolo min fana i ka i k'o don a la i kun kan k'o don sira la min bɛ se ka kɛ nafa ye denbaya yɛrɛ ma wa i masurunya mɔgɔw ma i y'olu bali o la k'o don cɛnni sira la baara cɛjugu don an b'a fɔ a ɲɛ a ye siran ala ɲɛ a bɛna ko o ko kɛ nin a y'a lɔ k'a fɔ ala bɛna ɲininka a la n'ala k'a ɲininka a la a bɛna jaabi jumɛn di ala ma a y'o labɛn ka bila n'o jaabi t'a bolo o tuma k'a to yen an bɛ se ka min fɔ an balimacɛ ɲɛna o de ye nin ye ɔ kɔfɛ an bɛ ala dali ala min k'an lakafo yan ka se k'an lakafo waati nata wɛrɛw la ala m'o kɛra fitinin min n'an y'o lase ɲɔgɔn ma o faamuya n'o baara k'o nɔgɔya an ma yarabi ala m'o kɛra sɛki adama fatuwa ye fɛn dɔ ye a ka gɛlɛn i b'a faamuya la ala kira ka san mugan ni saba de kɛ i b'a faamuya la kilalaseya la san mugan ni saba nin na a ka kuma min fɔ a da la mhm. an'a ka baara mun kɛ ani ko mun kɛla mhm. o kow ninnu mhm. ninnu bɛɛ le lajɛlen don i b'a faamuya faamuyaw bɛ tala ninnu de kɔnɔ mɔgɔ kelen tɛ se k'a bɛɛ lɔ mɔgɔ kelen tɛ se k'a bɛɛ fana fɔ i bɛ i bɛ a ye la ɔ i ye cogo mun na ka bɛn wagati cogoya mun ma i b'i kuma kɛ ka bɛn o de ma donc an k'an ya kumaw kɛ ka bɛn o de ma an bɛ nin fɔ an karamɔgɔ mun bɛ an lamɛnna an bɛ nin fɔla ka bɛn olu ta faamuyaw ma i b'a faamuya la ala ka faamuyali ɲɛnama d'an ma ala k'an bɛɛ sutura firidawusu min n'an b'a kɔnɔ an bɛ ala dali a bɛ ɲɛtaga sɔrɔ cogo o cogo yarabi ala m'o kɛ la an bɛ ala dali aw yɛrɛ ka mɔgɔ ɲuman bɔ aw la silamɛw la min b'aw dɛmɛ sigada n'u ka mɔgɔ ɲuman bɔ silamɛw la min bɛ aw dɛmɛ n'an bɛ dugawu kɛ i bɛ a kayidu le ten mɛ an bɛ to k'a fɔ silamɛw dɛmɛbagaw dɛmɛ o man ɲi dɛ e bɛ ka o kuma faamu silamɛw dɛmɛbagaw dɛmɛ lala o kuma man ɲi

a bɛ ɲɛsin olu de ma donc fo an se kuma fɔ cogo la o le kosɔn n y'i lasɔmi yɔrɔ hali bi ala k'an ka bato ala dama salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh